alọ bụ na-agụ nwa nwa ngwu eyie m ọtọ ka m kwuo okwu tata akwụta nke obe na-akpọ ome ka ntị nụ omere eke na-abara orie mba azụ ụgbọ na-anụ ife olimiri na-ekwu ekwu m si ụmụ igbo sawọlizi na ụnụ hmm? sawọlizi na ụnụ ewelugo ụka saa ndị be anyị isi melu na mmadụ ala eyiye eyiye mmadụ ala akpọkwu akpọkwu na-efe ilu nọ na-emeta ị ya-afụ mmadụ o rijube afọ agụụ na-agụ ya o nwere ihe ọ na-alụ ndị um, ụmụnne ndị friends ya a sị ya je nụrụ nwaanyị maka na o lugo 30 years osie ike asị ya na um, God will provide God will help ya jeje ya nụtagodu nwaanyị na God will help i zuzuru jeje nụlụ nwaanyị ị tụbago ya ime kịta ọ nọ n'ụlọ ọgwụ ọ da na operation ka e ji wee mụpụta ya ị kpọbakwa sị nyere gị aka ị malụ ndị ahụ sị na God will help kpọbakwaba na phone gwaba fa kpọọlụ God ka o nyere gị aka ọ ife afụnụ bụ nkanka bad advice unu na-enye ndị mmadụ ị ya-agwa onye ahụ ya jeje chọọ ife ọ na-alụ before ọ nụọ nwaanyị ị nọrọ na-ekwugheri Hmm? i nwenụ ume sochasị utu tụba nwunye gị ime ị na-akpọ m ka m gbapụtazie nwa nọ n'ụlọ ọgwụ i buru ụdị story a bịa n'akụkụ m ọzọ ee e postu onye postu elu stop that before ị ya-anụ nwaanyị ya nwee ife na-arụ na-erijugodu afọ ya nwee ebe i si enweta ego bụ na agụụ gụba nwunye gị si amụ ka ị kwụnwuo ụgwọ nri maọbụ ya na-apụ ka i debe nwa ego nri o nwere ife m ji ekwu okwu m na-agbazi kizad iti a na-egere okwu m no matter na m bụkwa iti mana iti m nwere swag maka na m ma ebe m gụdebere akwụkwọ mana mmụọ na ebe ee ọ ya bụ ikorobịa yi ọtọ ife o mere yi ọtọ hmm, a na-agwa the God's time is the best every day i were time ị ya-eji wee jeje lụọ ọrụ i jee n'ụlọ ụka na-ama aka na-eficha ụlọ isi niile eficha ụlọ ụka Tuesday Wednesday Sunday ị ya-achọ ife ị ya-alụ you spend that seven hours six hours four hours n'ime ụlọ ụka ya achọ ife ị ga-alụ ka ị mara ife na o nwere ụdị ọya ọsọ gụ ya na o nwere ụdị ka problem ọsọ gụ mee n'ụwa ebikwasawa aka n'isi kpewe ekpere ka ọ naa ive niile a bụ wayo ka e na-egwu unu ọ bụrụgodu na ọnya eme gị o nwere mgbe ya ebikwasa aka n'ọnya ọnya naa a ya-ete ya ọgwụ ọ bụrụgodu na ọya ive amụ na-abịa ka ị na-azụ na ọ na-agara aga ọgwụ ka a ga-agwọ ee gota nke a gota nke a gota nke a gota nke misikọọ ya ọnụ agbaghị ife ọ ya alụ ọlụa na paracetamol ya na-aṅụ bụ ife e ji alụ paracetamol lucha ụzọ ihe ịtọ ọ ya abụ e jikọ ọnụ na-alụ ọ naghị isi ọwụwa mmadụ sị na ebikwasara aka n'isi i nwere onwe gị amamụ mgbe onye ya amụ ive hmm. amamụ mgbe onye ya amụ ive ndị niile ụfọdụ ụfọdụ ejegokwu ụfọdụ abịagokwu ebe ahụ one year two years ive a na-eme bụ a ka na-eme bụ a ka na-enye fe okwukwe na ọ ya-adị mma wait for the God's time God's time is the best ọ kwa ala ka ị na-ayị i zuzugbuo onwe gị ya emegide ihe ahụ ndị ọgbọ gị ndị ọgbọ gị buru moto nata na disemba ị nọlụ na-asị na ọ ndị ọgwụ ego a na-asị ka a na-asị na gị erikwa n'ive onye a ji bata na ị marọkwa ebe o belong na e wee dịka okwukwe na-enye gị ụnụ emegide ive a karị nka nwụrụ zuzugbuo onwe gị mana ụdị ụnụ ka m na-alike ka m tinye ụnụ na gate ka ụnụ chebe nche maka na ọyịbụ ụnụ pastor ya nọ na gate God's time ya abịa iri ụbọchị ya enye gị ka God's time ya abịa